ọkụkọ sị ihe o ji etiri mkpu abụrọkwa ka ihe ji ya rapụ ya aka kama na ọ ka ndị mmadụ nụ onu ya
ị na-eme mma ị na-emerụ onwe gị ị na-eme njọ ị na-emerụ onwe gị nne ndewo ndewo biko ị ga-atụrụ anyị ilu atọ ma kọwaa ya nke ọma
oke onye ị kpọrọ oku nri ọ kwachaa aka na abụọ gụwa nwe nri ị ga-asazi arụ ihe ihe ihe meaning bụ nkọwa ya bụ na ị kpọrọ mmadụ oku nri ọ na-eri witi ọ bịa ka o buru dị nri iyi na ọ tọrọ ụtọ ọ na-eri na-eri na-eri gị nwa nwezi nri ị ga-ejezi bathroom jee saa arụ ị bịakwa iribiri eribiri ya bụzị onye ị kpọrọ oku nri ka na ọtụtụ anyị na ụwa kịta bụ onye ị mekwara invite ma ọ bụ onye ị nabatara ọ bịakwa ọ chọzie ịchụpụ gị achụpụ lofuzie na gụwa na ọbịa so nke ịbụọ bụrụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ị nekwa ya maka ihe onye na-eme ka ọ ga-eji maa atụ ị nekwa ya n'okirikiri m ebe a ị fụ na ị fụ ihe m na-eme ehe ụfọdụ ndị pụta eche na m dịrị iberibe mana amaghị na ọ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ihe aka ihe e si aka kụta ka ọ ya-eri ị gbasie mbọ ike obere obere obere before you know it ọtụtụ ndị a na-anụ afa ya bidokwa n'obere ọ ị gbachaa mbọ ike a nụ afa gị nke atọ bụ nke atọ bụ na ị mara a jụwa ajụjụ ihe agbafusie mmadụ n'uche ọ dịka onye ahụ amazi ha ee m onye kpara nkụ ahụhụ sị ngwere bịara ya ọrịrị ihe ọ pụtara bụ na na nkọwa m o na ị ma na ọ bụrọ m tụrụ ilu na nkọwa m ihe mụwa ghọtara na ya bụ na ị ma na mgbe ị na-eme ihe ka i megide mmadụ ị mara na ọ na-enwe remedy ọ na-enwe karma so mgbe ahụ ị ka na-eme ya ọ na-agaziri gị mgbe ọ backfire gị ọ nachiweru gị azụ i tiwe onye nwe anyị onye nwe anyị gbatara m ọsọ enyemaka o na ọ gụwa bụ onye kpara ya wee dọsa dọsara onwe gị
ọ dị mma nne daalụ ị mere nke ọma ngwa nne were daalụ ndewo nne ọ dị mma biko ị ga-atụrụ anyị ilu abụọ ma kọwaa ya
oke o nwere ilu ndị Igbo na-atụ sị na anụ ji na na na ji na na akpụkpọ ya o nwekwe nke ha tụkwara sị na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego ha ọ na-enwetakwa ya ngwa nne biko kọwara ya bụ ilu abụọ ị tụrụ anyị
nke izizi m kwuru bụ anụ ji na na ana ji na na akpụkpọ ya gosiri na ị na-eme mma ị na-emere onwe gị ị na-eme njọ ị na-emere onwe gị ime ihe ọma ihe ọma agaara gị ime ihe ọjọọ ihe ọjọọ agaara gị o nwetara ya ngwa nke abụọ nke abụọ bụ onye nwere mmadụ ka onye nwere ego onye nwere mmadụ ka onye nwere ego bụ na na mmadụ nwere ike ka o nwee ego enweghị ihe niile abụghị ihe ego ga-emeru gị mana e nwere ihe ga-eme kịta ọ bụrụ mmadụ bịa gbakwute gị ọsọ enyemaka ọ bụrụ ọlụ mmadụ ga-alụrụ gị dịka kuru mmadụ jebe ụnọ ọgwụ mana ego ama ekuje ụnọ ọgwụ na i luzie ebe ahụ ego emeru gị ihe dị n'ụnọ ọgwụ ya bụ na onye nwere mmadụ kakwa onye nwere ego and onye nwere mmadụ ahụ bụ ihe ga-emekwere gị ihe ego ama emecha obi ya niile ọ dị mma o nwetara ya biko ọ bụrụ na e nwere onye ị ma na-agba mbọ kedu ilu ị nwere ike iji si onye ahụ nne daalụ maọbụ jisi ike n'ọlụ
onye ji gị ji mmadụ jisi ike n'ọlụ o nwetara ya ọ dị mma dịka onye nọ n'arịrị na-eri oke uju o nwere ike ọ bụrụ na di ya nwụrụ maọbụ na nne ya nwụrụ kedu ilu ị nwere ike iji si ya kasie
chukwu bụ ike gị jisie obi gị ike ọ dị mma o nwetara ya ngwa mee
o ji ihe nwata aka n'uwe ya enu o wetuo ya ya bụ onye ji ihe mmadụ ebe ọ bụ na ọ bụrọ onye nwa nwe ihe ahụ emechaa ọ ga-enyewe ya nsogbu ọ ga-ahapụkwara onye nwe ya mgbe onye ji tete bụ ụtụtụ ya ya bụ na mgbe ọbụla mmadụ ji chọpụta na ihe ọ na-eme adịrọ mma chagharịa ka bụ gboo ụkwa ruo oge ọ daa mgbe ọbụla ihe ji ruo oge ya o mee ada eme ya n'ike ọkụkọ sị na ihe o ji etiri mkpu abụrọkwa ka ihe ji ya rapụ ya aka kama na ọ ka ndị mmadụ nụ onu ya ya bụ onye ihe na-eme na-eti mkpu abụrọ na ọ mara ka ọ ga-esi wee mee gwara onye na-eme ya kama na ọ ka ndị a gbaara ya aka ebe ma oge ruo
mami ndewo ọ dị mma biko ị ga-atụnwuru anyị ilu anọ ị maara nke ọma ma kọwaa ha nke mbụ bụ a yụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ ihe ọ meanịrị bụ adịkwa ịbọ na ịtọ eme ihe ọ na-aga ya bụ nke ahụ nke ọzọ bụ awọ ada agba ọsọ efifie n'efu ihe ọ meanịrị bụ ị fụ ka mmadụ bịara ihe awọ ada agba ọsọ efifie n'efu meanịrị na ihe adị eme na nkịtị ị ghọta ihe adị eme gị na nkịtị agbịsị gbaa otene ọ mara akọ ihe ọ meanịrị bụ ihe mebuo ihe ihe mekwee gị na mbụ ị ma-ekwe ka o mee gị ọzọ ịghọta i si na ya mụta ihe Mm. ụkwa ruo oge ọ daa meanụrụ mgbe ọ bụna ihe chukwu chọrọ ka o mee oge ruru o mee ya bụ ụkwa ruo oge ọ daa ọ dị mma ị mere nke ọma nne daalụ Ee. Ee, mekwe nwa